bwanji honorable suleiman chilipo china chimene uh, mwatiziiratu uh, ah, anakuopsezani kukumangani kuje aya inetu sindiopsezekatu mm. koma kuti zintchito zinachuluka mm. you remember kuti mmene amandimanga muja that very same day mmene okayamba kuchita chair agriculture committee i was actually under parliament immunity mmene amandimanga muja so atanditulutsa i had to go ku lilongwe kukamaliza ntchito ya committee and uh, after that soon after that tinalowanso mu legal affairs committee i'm a member of that committee and uh, for two weeks we were actually in lilongwe discussing issues with stakeholders so sikuti ndimaopsezeka kapena angandiopseze kapena ndingataya malawi zosatheka koma malawi azidziwa kuti tikakhala kuti mwina sitili pa, pa public rally kaya tikugwirabe ntchito through the committees chifukwa committee kujanso we are fighting for malawians pali zambiri zimene zikumabwera kumene kuja zosakhala bwino we have to stand firm kuti ayi izi ayi izi ayi so it's part of uh, our job koma kukhala pheeko sikuti pali china chake kapena kuti kututumuka ayi anthu akudabwa kuti mwakhala phee pamene akudandaula nkhani ya aip yes nkhani ya fetereza Yes.
monga komiti chair wa komiti ya agriculture kafukufuku wanu pano nkhani ya aip ikuyenda bwanji nkhani ya aip inafika povuta uh, you remember pakati apo i had to come out and say kuti why not buy from east bridge Mhm.
pamene mpomwe anthu amadabwa munali Yes. munali mmodzi amene munkadzudzula za True. east bridge True. pano pano mwabwera kumanena kuti tikagule ku east bridge komwe kuja ndipo kupanda- adakunyewerani ndipo kupanda kupanga decision imene ija steve eh, sitikanakhala ndi fertilizer wina aliyense as I'm talking chifukwa kunalibiretu chimene chinachitika ndichokuti you remember a Kawale anabwera mparliament nkuchekenira kwambiri za east bridge ifeyo ndi amene tinakana ngati a komiti kuti ngakhale east bridge mukuichekenira koma process imene mwapanga identify east bridge sinayende bwino tifuna kuti ibwererenso ikayambirenso through the right institution chifukwa east bridge deal yoyamba anasainira ndi a Colleen Zamba nde ife tinanena kuti asainira bwanji a Colleen Zamba pamene kuli SFFRFM who are mandated uh, to buy fertilizer for the country nde tinawauza kuti muchotse izi ku state house ku ipite ku SFFRFM because chimachitika ndichokuti tikafuna kupeza information ku state house simapezeka so ku SFFRFM kuja we were free to go there tinakaona ma contract aja and we said okay as of now amene akuoneka kuti ali ndi fertilizer pa ground ndi a East Bridge why not just buy from them kusiyana kuti tiyambe kuorder and besides

Don't issue the LCs straight to East Bridge. Issue them to the factory so that we are secured. And they followed zimene tinawuza zija. That's why imaona kuti ka fertilizer ka- kayamba kubwera. Otherwise you- kupanda ife kupanga zimene zija kunalibiretu fertilizer. Kunalibiretu fertilizer. koma pa ground tu nkhani ya fertilizer sikuoneka Sizikuyenda because even now amene tikumva kuti wabwera it's about 20,000 tons. which is nothing now surprisingly also uh, steve njokuti last budget we gave them 161 billion for aip ndalama imeneyo sitikuziwa kuti yapita kuti in fact through this uh, podium uh, i want to demand answers from uh, honorable kawale atiuze kuti kodi 161 billion imene tinapanga approve ku parliament in the budget

kuti ka fertilizer kamene kapezekako kakafikeno kumuzi we saw last year or so they used uh, ma army trucks but this year there's nothing uh, unfortunately anthu sana ambiri sanalandire fertilizer and uh, ndizo- ndizomvesa chisoni kuti this is now february chimanga mwachiona chayamba kumasula fertilizer sichinapa- sichinathiridwe pa zaka 4 5 zapitazi a nkhani ya ap kayendetsedwe kake kakhala kakukhala kovuta kwambiri vuto limakhala pati mukamaona ku komiti yanu ya agriculture vuto limakhala pati ndipo chomwe boma silimafuna kusintha ndi chani
nkhani number one ndiyokuti september dpp ikalowa mboma aip ija tikuthetsa that has to go

ndikuthetsa internal procurement committee ya sffrfm kupereka mphamvu zonse zogulira fertilizer ku ministry chimene chanapanga dala kuti azikaberapo because poyamba Umboni muli na- onesesa umboni muli na- yeah it's, it's not a secret in fact tikuwapusha uh, sffrfm kuti komiti aibwezerese because each institution it has its own internal procurement committee imene imagula zinthu for that uh, department anayithetsa mcp ndikutenga mphamvu zonse kuwapatsa anduna that's why mmaona anduna kupita ku butchery anduna kupita ku pharmacy zimene zija samayenera kupita ndi anduna there is a system in place imene aku sffrfm ali nawo kale mas- ma, ma suppliers awo akalekale all they need was just to f- make calls place orders zinthu kumayenda mmene zimayendera mbuyo koma panopa anachithesa chidala chimene chija kuti azikaberapo ndalama izozo zosafunanso umboni zi- aliyense akuziwa so that's why munaona kuti anaba ndalama kuzera ku butchery tinagwira nothing happened anaba ndalama kuzera ku pharmacy nothing happened anakasaina contract ndi aku namibia nothing happened anakasaina contract ndi akuti sheikh waku dubai inclu even locally sizikuyenda anthu akuberedwa ndalama makampani akuberedwa dpp sinkapanga chimozimozi simunkapanga chimozimozi No. poti nthawi yonse kunaliso mavuto I'll tell you- kumatchulidwanso mafigures omwe chipani cha dpp izi mungopangira foti muli kotsutsa ndikuwuzeni steve aip ngati inayenda bwino ndi nthawi ya malemu bingu where we had eh, excess maize

fertilizer yense amagula ndi sffrfm amafikira ku sffrfm panalibe nduna imene inali involved izi ndikukuuzanizi mukapita ku sffrfm mukafunse kuti kodi internal procurement committee munathesa liti akuuzani kuti atangolowa mcp ndi pamene tizinthu zinayamba kusokonekera and changing the system kubweretsa za ma network zija zinakhala ngati zasokonezanso

wambiri ndi wa expired why because chimene chikuchitika ndichoti you go ku chikwawa for example uh, you go ku thyolo anthu they're not serious uh, maize farmers samalima chimanga mukapita kuchikwawa kuli mapira kuli thonje nthaka yake silola chimanga anthu aja we are forced to give them fertilizer wa chimanga so what is happening is akangolandira fertilizer uja akugulitsa ma companies athu aku malawi kunoko amene akugulitsa fertilizer sakutibera because ma companies omweyo akutuma ma vendors nkumakagulaso fertilizer yomweyo uja kwa anthu ma vendors aja kutenga fertilizer uja kukamusiyanso ku ma company kuja so we are, resa- we are just rotating the same fertilizer year in year out kufika pano kupanga expire what we need is to have uh, a program based on the region ka district kuti kodi ukumalima chani mukufuna chani mukulima say for example mu- mukulima foja olo mukulima thonje tiapase seed ya thonje tiapase ma input a thonje at the same time tiapezere msika wa thonje uja that way it can work koma izi zongoti universal kapena standard aliyense kuyambisidwa tu mamega farm Mamega farm ake zomwe mukambazo zili maplan a mega Ma- ma mega farm ake ati mwamva zomwe maka zomwe Anthu zomwe na- zomwe mukambazo zili maplan ama mega farm Zoopsa. zomwe ali ma mega farm steve zoopsa anduna kumanena kuti mamega farm ali mang'onoang'ono its like telling you kuti i have a one bedroom mansion does that make sense i have a mansion but its one bedroom It doesn't make sense. Which mega farm? You tell me which mega farm has akunena government put? amafotokoza komwe mamega farm a- ko chomwe mumatsutsa ino cha mamega farm ndi chani chimene tikususa ife ndichokuti dpp inayambisa maskimu if you go to karonga there's nthala ilola it's a rice scheme if you go to nkatabe there's a rice scheme if you go to nkhotakota there's a scheme apa pabalaka apa there's a scheme kuchikwawa tinayambisa uh, Shire Valley uh, program. You know about all those DPP programs. What we had expected was kuti maskimuwa akanakhala kuti they were operationalized bwenzi pano pankhani ya njala itatha if you go ku karonga Nthola Ilola it's not operational ku nkhata bay it's not operational pa balaka apa mangochi monsemo chimene akuchita kutenga ndalama kuponya pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono siziku it's not enough kuti scheme ija ichite take off what we had expected was that government if they were serious about farming they should have put these schemes into operations so inuyo chomwe mukufuna ndizoti masikimu anu aja agwire ntchito muziti ndi ntchito za dpp koma mamega famu mwakukhazikisa anzanuwa a- mudzinena kuti ngosagwira ku Karonga
kuikako scheme si ya dpp ndi anthu a ku Karonga ku Nkhata Bay tinaikako scheme si anthu a- si- ku- si anthu a dpp ndi anthu aku- aku- aku Nkhata Bay that is for malawi what we are saying is that a lot of money was already put into the schemes right now if you go to mangochi scheme mupeza kuti tayambanso kuchotsa mapaipi amene tinayika nthawi imene chifukwa choti apanga rust without being operational we are, it is costing us billions to replace those pipes before we start fayo kuti zinthu zija anazichita abandoni ndikumanena kuti mega farm mega farm steve i can challenge you go anywhere and show me malayi muno kuti mcp chibwerereni inayambisa mega farm iyi simuona president akuyenda pakati pa Akuyendera chani?
amayenda ma mega farm ayi ndaona akuyendera Demeter farm ya magriki ndaona akuyenda ku Mchinji ku ku farm ya wheat ya private not za boma we need a system where anyamata athu atsikana athu akachita quali- aka- aka- akapanga graduate say ku Bunda mwachita graduate mulipo ngati 20 this is an example but we can do a lot mwapanga graduate anthu 20 anja- anyamata atsikana 20 provide 20 tractors mpatseni aliyense tractor provide maplow chani apatseni anyamata aja mwina 10 hectares 10 malo tinawo ambiri Let them go into the field they have learnt about. Let them showcase what they have learnt about. Muona kuti tikhoza kuyamba kuthana ndi njala. Komanso chachikulu kwambiri focus yathu ndalama imene tikuyika ku AIP 161 billion ndalama imene ija kungoitenga for that year ndikuiponya ku irrigation

koma they are not taken on board because they are coming from opposition and moreover coming from me mukuziwa kale inuyo ndichani mangochigwiritsa ntchito i have had a chance to sit one on one mbuyomo ndi a president a Chakwera and i emphasized to him olo ali apa akhoza kuvomereza we need to feed people we need to feed our people what we can see ahead ndi njala and iwo anavomereza tikucheza tili mu february Ah, chimanga chambiri chikucha Ah, maina ndi ma id osiyana anthu akudandaula zimenezo Ah, kodi tikufunabe ah, fertilizer oti tidzakati a state tibweretse pano kapena tipange ndondomeko ndi zotani you see vuto ndi lokuti mlimi panopa kumpatsa fertilizer wokulitsa sathira mmunda ndi njala ilipoyi agulitsa that's a fact now is it worth it kuti tikawapatse fertilizer uja no it's not it's not worth it tungotayapo ndalama ndiye kuti akagulitsanso back to the same zija ndimanena zija so it's not worth it mwina kapena oberekerayo oberekesa pang'ono koma it's too late because kuti tiyambe kumpanga transport akafike ndi mmene pano pa situation ilili ya mvulayi it's too late maybe let us look for ndalama zimenezo tikunena za aips mwina let's find something to alleviate the hunger uh, we can s- secure maize we can source uh, brown rice or even the normal rice whatever it is zoti amalawi tingapulumukire to the time yoti tizambe kukolola maybe if we can focus on that now that would help koma ndikanena kuti panopa tiye tilimbikire fertilizer fa fertilizer ndikunenayo wangobwera ndi pang'ono ndi pomati winayo abwere tizayambe kumpanga transport kumapita kumamidzi tiyambe kumugulitsa ndi chipwirikiti chilipo choti dzina lanu ngati kwathu kuno palibe amene walandira fertilizer peza kuti dzina la, la munthu kunoko lukapezeka ku chilomoni chipwirikiti chokhachokha siziyendapo fertilizer I mean aip ya chaka chino has been a sham Zi- zopereka chiopsezo chotani cha njala njala ndiye ndiyosayamba chimene ndikunenera chifukwa chokuti one uh, ma inputs athu sitinapange mmene timene timapangira uh, two seed seed yathu is very expensive anthu ambiri akumidzi alimi ang'onoang'ono ayuza chimanga chamakolo kudzala cha local uh, zosonyeza kuti production imene paja taipanga kale reduce ndiye kusayikanso fertilizer that just makes it worse kuti sitikolola chimanga chokwanira komanso sitikudziwa kuti kodi tili mu nyengo ya mvula ma disaster amenewa nimaona dzulo ngati kumangochi madzi akokola minda yambiri kuchikwawa tiku expect floods this week chifukwa cha mvula imene yagwa m'Blantyre mo ndiyoti minda yambirinso ikupita so all these factors are, ca- are going to lead us back into hunger what makes it worse is that in our stocks we don't even have chimanga chokuti zitati zavuta ti- ti- tigwira pati that's why ndikunena kuti mwina focus yathu panopa iyambeno kukhala pokuti tiye tisakeni chokudya osati tizipanganso za fertilizers tachedwa nazo zakanika zisiyeni ndalamayo tengani tigule chimanga chokwanira tidzadze nkhokwe kaya ndi mpunga kaya ndi nyemba kaya ndi mafuta kuti mwina tichite ku alleviate kanjala kamene tikukaonaka